hei egwu biko kere na akpịrị m atụrụ anyị kwana ebe m na-akụ asịrị unu ga-asị kekwa ife anụmanụ nwaanyị a na-amụrụ amụ unu ma ife m na-amụrụ amụ na ife m na-amụrụ amụ bụ na akụkọ nta akụkọ a m chọrọ ịkọ na akụkọ a m chọrọ ịkọ ana m amụ amụ sị ka onye okwu a na-aga alụ ya na-efukwa ife onyonyo alụ ka onye okwu a na-aga alụ ube na-afụ n'ife onyonyo alụ ee eh? ekwenụ m anya nụ biko kerenụ mbụ na obodo oyibo a mmadụ nọ chineke na-akwara mmadụ ekpe na-ekwe nwaanyị anụ nwa na-ayọ ayịyọ ebe a hmm. onye tụpụgide ebe a o tụpụgide ebe a o a ga-ekele dị Chukwu onye akanye tụdịdị ọwụ na be anyị na ọ ka ayọtajukwu ego kpochukwu ebe niile bete obodo a hee ọ ya etufuka ofe onye anyị eli ofu ego ọ ya dịwa kwakwakwakwakwalị dịkatakwalị ma ọ ya enwetazikwalị wee wee gwụ ya afọ ya nye nye nye ego kwachara akwacha mana ọ bụ be anyị a na-ekpokọnye ego na-ekpu inye na-ekpu ndị anyị yowere were be anyị merụ biznes ebe a na-ayọ ayịyọ emechizi anya onye were were Robb tee n'anya o rosịrị anya mmiri yọwa ego e nye ya ego obodo anyị ihe tukwurudo ebe a anwụ na mmiri anyụcha ya anya biko ka m kọkọ nta akụkọ m chọrọ ịkọ akụkọ na-akọ akụkọ asịrị m chọrọ ịkụ bụ na ya anọkwalụ m onwe m nekwanụ m anya na onye onye nekwanụ m anya na onye onye na-abịa ekpesara m hey njikọ wee na hey nne no guys eh, just imagine a sịrị ka Chukwu mebe ka ọ ghara ife ife onyonyo a hey nnekwu ife mezinụ ee eh, na nsogbu dịkwara m o ee eh, a na-ekwu okwu ndị bụ mmadụ a na-akọ akọ ndị na-abụrụ mmadụ ndị ndị ndị bụ ndị bụ ndị bụ ndị Igbo ọ e, nwa bụ ezigbo nwa nwa nwa amụrụ amụ nwa ya elu ụlọ ya na-ebe akwa na-enwetara di nwa ndị nwa ya anabaghịla na-ebekwu akwa na ha na-achọ nwa achọ anụmanụ bịa sị na ọ na-achọ nwa wute nwaanyị obodo iya maazịkwa m ụwa nke m ọ dịzikwa iche nwaanyị na nwaanyị anụmanụ amụtaberọ m nwa nwaanyị amụtaberọ m nwa na ana m achọ nwa na ana m achọ nwa m sị ahụ m sịrịkwa biko so ndị na-achọ nwa ya alụ ụlọ nwa ya na-alụ ụlọ na chi obinna na-ebe akwa na ha na-achọ nwa ọ bụ gị nwa na-achọkwu nwa anaba ayala na-ebekwa akwa na ị na-achọ nwa anaba ayala hey anaba ayala hey chineke nna wee kpọọ ya ọkụ wee bụrụ mụnwa bụ onye nta akụkọ onye ile ncha ka ị bịa kọsara ya wee bịa kọọ ya n'efere mba ụwa nekwa ndị na-ejide mmadụ ndị wayo o nwere ebe wayo adịrọ n'obodo a nwụchikọ ha ya n'ụzọ kwụsị kọwa ya ogologo akọ ogologo akọ dee ya were ihe na e, e, akara id gị etinye n'igwe lie ya ọrụ so so nekwa nwoke a ee chineke na-atụkwala m ọ kwa naijiria bụ ya na-ele taya e ji ekechi akpa okwu onye anyị fụrụ ihe a gotere ụlọ n'obodo a ga-esikwa sị o na ọ na-eme ihe ụmụ ihe si nke ada wee goo ụlọ n'obodo a- goo flat n'obodo a nwaanyị obodo n'ebe a o- o metere ego mgbe a goo ụlọ ọ ndị metu o chụpụsị na sit ọ kwụziela akwụ ibi na otu ọkwụkwa ha na-abịakwa abịa ebuli ya na-elezi elili ihe na ka unu fụlụ ya ọ ka i wee fụ ka obodo nyere onye goro ụlọ n'obodo ime ego na-eji ego flat wee ebe ọ ya kwụgide ebe a chie chiechi ọ kọgidezi asịrị niile akọsị ya ọkụdezi ekwụsị o wee were ego jee chie ile ekekọ ahụ ha chineke nna biko o wee ha ka nkụtu eme akụkararịsịzi ya ọ kwụgide ihe akwụsịzi o were ego jechi nwaanyị obodo hei chineke ya kwalụ mmadụ ebe o nweghị mmadụ ya fọrọ ụwa ka nsịtọpụ nwoke wee bịakwute nsi na ọ na-achọ nwa anaba ayala na-achọ nwa ee azị gbakwa chukwu mekwa emeka ala ifife onyonyo ya because ọ bụrụ ma kịtịkpa ee gịnị kwana nwere ọnụ na nna alacha ya i chere na achọdị ịma onye gbasara ka akọsịara m ibe nna gị ihe ọ fụrụ o were ọsara ọlụ ya bịakwa ka ọlụ m ya wode ka kịtịkpa lacha ya ị na-achọ nwa sogbu onwe ịla nwa nwa anaba ayala ka ị na-achọ ọ dịkwa